Misali la daw waa bi saba dalilu ni maa min ye kelen ta k'a kɛ a kɛcogo la o bɛ se ka o bɛ waa bi saba sɔrɔ misali la n'i y'a sɔrɔ sisan ne bɛ den duuru ta k'a bila n bolo kɔrɔ waati o waati n'i y'a kɛ n bɛ n'i ye kelen kɛ n b'o waa bi saba sɔrɔ wa. Ahɔn. bisimila. unhun. abada. e ko ko yiri jumɛn kuru wɔɔrɔ.

karamɔgɔ an b'a fo kosɛbɛ bisimila yaya a fɔ a ɲɛna ko gindo tɛ waa bi saba ko la dɛ ayi an bɛ miliyɔn bi saba ko de la n'a bɛn'o de dilan ka di e ni ne ma sa ɔ o ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnen o ye mɔgɔ tɔgɔla ye tɔw ka to waa bi saba la yen an bɛ taa miliyɔn bi saba la. ji bɛ don kɔ la dɔɔnin. ee a dun ka don a dun kana don kɔ la dɔɔnin dɔɔnin dɛ a ka suuru bani. miliyɔn bi saba.
ee.
a to an ka taa miliyɔn bi saba o ye kunko ye ee yaya n'i ye miliyɔn bi saba yaya kɔnɔ sa n'i ye miliyɔn bi saba dalilu da bi ne b'a f'i ye n ko ni kirisi b'i bolo ka kɛ situlu la k'a di ne ma ne k'a mun ne b'o perefere ni miliyɔn bi saba dalilu ye non ne t'a fɛ walayi
e de t'a fɛ ne t'a fɛ mɔgɔ caman b'a fɛ kɔrɔfɔ t'o ye miliyɔn bi saba dalilu n'a bɔra bi k'a d'i ma hmm. ni dɔ m'a fɔ i b'i den di ah. dɔ b'a fɔ i b'i muso di dɔ b'a fɔ i ka nin di e yɛrɛ bɛna taa ban o dili la waati min na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ taara ka o bila yen an t'o to yen an ka tɛmɛ an ka taa ni bi saba ye a ka a ka a ka bi saba dalilu a ka waa bi saba dalilu di mɔgɔw ma o bɛ saraka saga sɔrɔ ni ala sɔnna ɛɛ karamɔgɔ waa bi saba dalilu di mɔgɔw ma o ka tɛmɛ n'o ye o bɛ bɛn bisimila an ka mɔgɔ ko adamaden ko min y'a la nin ye Ah. ayi an bɛ fɛ ka tile filanin kɛ yan ɛɛ diɲɛ ye fɛn dɔ ye fɛn min tɛ to sen na e y'a ɲagami o i m'a ɲagami i taatɔ don i taatɔ don ɔ n'i y'a ɲagami i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ Ɔ, i t'o dɔn. o bolokuru ka jugu dɛ ɛ dunun bɛ fɔ a jatigi min kɔ Ah, o tɛ o mankala tɛ ye. o tɛ mankala ye fiyewu Ayi. ok an bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna Bisimila. an bɛ karamɔgɔw fo hali bi Ah, ah, ka tɛmɛ ni baabu ye bisimila Ɛɛ Yaya baabu min bɛ an bolo nin waati kɔnɔ Gindo yɛrɛ bɛna labɛn min sabati yanni 22 cɛ an b'a di fɔlɔ de bisimila sabu ni 22 sera u b'a fɔ ko ɛ ko namaramafɛn ye kosɛbɛ an m'a si dɔn fɔlɔ an fɛn dɔ de di u ma u k'a si dɔn fɔlɔ yanni 22 cɛ cɛ o n'a dɔn o de la ko ja tiɲɛw bɛ yen ee ne ka samara juru min n'a bɛ kɛ baga ye k'a siri ya n bɛ den kɛmɛ fila ɲini ka d'i ma n kun ye kɛmɛ fɔ n b'a kɛ kɛmɛ fila ye i b'a kɛ kɛmɛ fila ye awɔ samara juru min bɛ kɛ baga ye samara juru min bɛ kɛ baga ye ni a kuma ye kɔw tigɛ ka baw tigɛ dɛ a dilali yɛrɛ tɛ bɛn ne yɛrɛ ma fiyewu ka sababuya kɛ baara su si ɲɛna de b'a la n yɛrɛ ka kalandenw kalan ka dɛsɛ kolokoto i b'a fɔ komi u kunkolo tiɲɛnen don u ma se k'a faamuya. ayiwa eh, eh, faransi dɔ bɛ kan. faransi ka don.
alo.
n'a bɛ luye n'a bɛ singa. Mhm. location ye e ka location ye ni ne kɔni y'a luye i ma don o don. Mhm. i bolo b'a jɛ. a tɛ sɔrɔ dɛ ni ne nana ko location i b'a fɔ ko a tɛ yen dɛ o da ka di la. Ah, Gindo. N kɛ.
a mana kɛ cogo cogo. Ah. san tan fali gɛn. Ah. i bile fali kan mɛn. i kan ka sirafara dɔn. ɛlɛ ni mɔgɔ min na singa na. e ko e nana n fana b'i ka laturu da koyi. minnu minnu bɛna minnu bɛna luye dɔgɔ. n'a sɔrɔ a bɛ segin n'a tɛ segin n b'o laturu da. k'o sakila bɔ k'o lajɛ layilayi a tɛ a tɛ tɛmɛ ala ta kan a bɛ bɛn wala yaya ni ala sɔnna samara juru ka niveau la den kɛmɛ fila den kɛmɛ fila i b'a dɔn ale baga in min y'a to a diyara ne ye kosɛbɛ a bɛ kabako lamaga cɛw ni musow bɛɛ yɔrɔ de a ka fisa kɔdimi yɛrɛ ma fo k'a fɔ a to ten o de y'a diya ne ye kosɛbɛ ni ala sɔnna n b'a dilan kɛmɛ fila n ma d'a la ni ne delila ka den kɛmɛ fila dilan fɔlɔ wala ayiwa eh, an baden caman bɛ yen n'a fɔra ko sabara juru parce que diɲɛ bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'an bɛ ka lamɛn mhm. dɔ wɛrɛ tɛ maa minnu bɛ yen ni fanga dɔgɔya cɛya ko problème bɛ maa minnu wala siyɔrɔko gɛlɛya bɛ maa minnu na an y'a jira k'a fɔ a ka gɛlɛn caman ta ye a kow ka ca kosɛbɛ o de kama an karamɔgɔkɛ n'o ye karamɔgɔ gindo a y'a kanu mhm. le 22 septembre bagan dɔ b'a bolo yarɔ n'i y'a mɛn furakisɛ susula ka k'a la o tɛ bagan kɔni ayi furakisɛ susula ka kɛ a la o tɛ bagan ye o tɛ se ka kɛ yarɔ o kuma t'o la o kuma tɛ yen n'i tɛna kɔli k'a la ka furakisɛ mugu jɔsi a la ani k'a fɔ ko 112 de don o kuma bɛ bila N'i ye bagan de ye k'a siri cɛ la n'i tilara i b'a bɔ k'a bila kuma ka ɲi a bɛ ten de sabara juru in an ye ka kuma k'a ko de mɔgɔw ka da k'an mansaw maakɔrɔ olu bɛ lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ cɛya fura de don ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma amina a den kɛmɛ fila ni ala sɔnna 22 septembre gindo b'a dilan ka di sini bɛɛ b'a dilanli daminɛ yaya ni ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ sɔn ka kɔn 22 ɲɛ ni ala sɔnna mhm, sabu o de ka kɛnɛ quoi o la a tabaaw b'a ta u bɛn'a ye mhm. aa ah, u b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ n'an taara 22 septembre kɛnɛ kan mhm. fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ yen sabu n bɛ taa ni fɛn dogolenw dɔw ye n yɛrɛ ma min utilisé fɔlɔ n bɛ taa n'o ye i y'a dɔn an tun bɛ ka kuma bɔgabin bana de kan o bɔgabin bana in fɛnɛ na ni ala sɔnna yaya an bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ o ɲɔgɔnna ta i ye ɔ o kɔni bɛ kɛ kɛcogo min na e de b'o dɔn yen n'u bɛna kariti de ta walima n'u bɛna kɛ kɛcogo kɛcogo o ye o ye o bɛ i ni u cɛ yen quoi hali samara juru in ka sira kan maa kɛmɛ fila in na ni kariti de bɛna ta ni min bɛna kɛ kariti tɛ ta o la dɛ ayiwa a bɛ e ka bolo kan yen an selen sali kɔnɔ dɔ ka taa kuma bɛ caya dɛ aa ayiwa a bɛ e ka bolo kan yen gindo kɔni ni ala sɔnna n'ala ma n pa in kɛ an na yɛrɛ yanni hmm. si yanni bi kunɲɔgɔn cɛ ne b'a bɛɛ fuga ka na d'i ma o de ka fisa quoi an kɛ sɛbɛ ko dɔ bɛ yen n'i ma teliya ani a sumaya kojugu bɛ na ni degun ye hmm. yanni poussière ni gɔngɔn ka yɛlɛ a kan dɛ an ka taa kɔn ka nin lalaga ka na di e yaya ma o ka si filɛ yanni 22 cɛ o ka sɔrɔ ka an ka tiɲɛ segin anw ma bisimila o bɛ anw bolo ni ala ka diɲɛ ye k'o di i ma a diyara n ye ee i y'a dɔn bamanan b'a fɔ de ko fana de bɛ fɔ ko fana de b'a fɔ n seere bɛ ba kɔ hmm. o tɛ o don
ye anw de ye kunnafɛn gɛn ka bɔ mɔgɔw la yan kɛnɛ kan ɲɛngo ye ɲɛngo ye minnu kan ka tuubi k'o latuubi o kɛra nin arajoso kelen de la yan kunnafɛn tilegan dere dira a ma kɛ dogodogonin dogo la dɛ hmm. a dɔn ne hakili la diɲɛmɔgɔ caman bɔra a kalama hmm. yɛ n'a ka di ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ko kunnafɛn de bɛ ne nɔfɛ n b'a fɛ ka latuubi walima n b'a fɛ ani ne bɛ se ka furuɲɔgɔnya kɛ sabu kunnafɛn dɔ bɛ se ka furuɲɔgɔnya k'i fɛ o b'i mago dilan hmm. fo an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye quoi a dɔw de bɛ i maaninfin mago sa n'o tɛ a dɔw n'o yɛrɛ t'i la dɔrɔn i mago salen don ɛ donc kunnafɛn bɛ se ka gɛn yan fo ka wulu su a nɔfɛ ni min b'a ta ka tasuma don a la k'a jeni bɛɛ b'a kulekan mɛ gindo b'a kɛ ni min t'a fɛ a ta ka gɛn yan o fana bɛ se ka to yen wa min bɛ min t'a fɛ a ta ka gɛn ni min t'a fɛ a ta ka gɛn k'a sɔrɔ a mago salen don an b'o n'u mago sa de to ɲɔgɔn na kɛ n'o tɛ ni min b'a fɔ ko a kana gɛn k'a sɔrɔ i mago salen don ale i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ de mago salen don n'o tɛ minnu b'a fɔ ko a kana gɛn ni i ni gindo ye ɲɔgɔn ye sɛbɛ gɛnni ta bɛ yen gɛn min tɛ gɛn o bɛ yen mm, yɛ minnu bɛ mɔgɔninfin mago sa dɛ o le ni gɛnni de ka kan n'o tɛ n'i y'a dɔw gɛn i bɛ kungo si yɛrɛma o an b'a dɔw latubi de u bɛ tugu i nɔfɛ o de la juguman ka na i nɔfɛ o juguman in bɛ a bɛ siran o b'a fɔ mɔgɔ dɔ b'a nɔfɛ mɛ juru b'i la jurutigi nalen ka kunnafɛn bɛ wuli a fɔ o ye kunnafɛn gwɛnta ye o ye kunnafɛn gwɛnta ye busan de b'o gɛn awɔ kɛ ee ne ni n burankɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yan o tɛ kojugu ye o busan b'o gɛn o ɛɛ i filɛ ka kuma de wuli n terikɛ n terikɛ dɔgɔnin dɔ bɛ yen n'i y'a ci ni ci ma bɛn a ma a bɛ kunnafɛn wuli a yɛrɛ la don la a binna min kɛ a fa ncinin ye busan ta kunnafɛn e ko a ma tunu de a n k'o de ye a gɛlɛya a ma ye bilen dɛ ɛɛ n yɛrɛ delila ka dɔ ye cɛ o cɛ mana bɔ a nɔfɛ ni min ni sababa ti bɛn awɔ kunnafɛn b'a gɛn ka kunnafɛn tɛ furu fɛ ayiwa ɔ mɛ ni waritigi nana mm. a bɛ furu fɛ heyi olu yɛrɛ tɛ wuli fiyewu kunnafɛn tɛ wuli waritigi ɲɛ na ala b'a furula duwaɲɛ ma parce que wari kunnafɛn a kunnafɛn a kunnafɛn ninnu dɔw voilà bon voilà ya minnu ta ye sɛbɛ sɛbɛ ye ah. olu k'u tɔgɔ sɛbɛn olu k'u tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛ a sɛbɛnden bɛ gindo bolo mhm. n'i y'a di cɛ o cɛ ma walima muso o muso ma yaya i bɛ wa ala tanu sɛbɛ kuma ka di an ye an b'a fɔ o tɛ dɛ anw yɛrɛ ye minnu kunnafɛntigiw yɛrɛ yɛrɛ ye minnu ta ye sɛbɛ sɛbɛw ye yaya an ye minnu dilan a ka ca mɛ i filɛ ka min fɔ nin ye kalabanciw ta ayi an ni olu ko tɛ awɔ kalabanciw ta an ni olu ko tɛ donc o la fɛn dɔ de don mhm. a bɛ minnu na yɛrɛ yɛrɛ an kan bɛ o de ma yaya muso fiyentɔ dɔ taara gindo bara kunnafɛntɔ don mhm. a kelen de bɛ taama dɛ mhm. fiyentɔ don mɛ a kelen bɛ diɲɛ bɛɛ yaala wa ni a taara i fɛ yen sisan n'i y'a ka turabu da a ka kunnafɛn b'i ka turabu bɛɛ tunu i la a bɛ k'i n'a fɔ komi kabini ala k'i da e ma deli ka turabu da quoi a kɔrɔmuso de ye ne ka kumakan mɛn don dɔ la a ye ne wele a ko gindo n bɛ n balimamuso bila ka taa i fɛ a ka kunnafɛn bɛ ka turabudalaw nkalontigiya a ne ko n ko o yɛrɛ de ka di ne yɛrɛ gindo fana ye n ko a bisimilalen don a nalen ne bara a dɔn kama min fɔra o yera a la sɛbɛ ne ka kalandenw ye turabu da u yɛrɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la mm. u ye turabu kun fɔlɔ da u ko k'o ma kuma mm. u y'o jɔsi mm. u ye filanan da u ko k'o ma kuma u y'o jɔsi u ye da sabanan da ne ko he a ye fɔlɔ min da ni a y'a lasigi a y'a ba naani di yan u y'a ba naani di yan ne y'a saba kan a kumana ne ko wala sisan an balimamuso e ka gindo bɛɛ bɛ gindo bolo yan nɔ usayi an y'a sɔrɔ ko cɛkɔrɔba de b'a nɔfɛ jinɛ cɛkɔrɔba n'a b'a fɔ ko kunnafɛn ale yɛrɛ ko ko ayiwa n tɛna u tɔgɔ fɔ k'o ka ca yaya an y'a saba ɲɔgɔn kan e ko ko janjo ma diya i ka garibu cɛ la wa e janjo diyara i ka garibu cɛ la dɛ muso ko ko kabini ala k'ale da mɔgɔ si ma deli ka ale ka kunnafɛn ye komi ne o ma kɛ fɔlɔ n ko yiri min ka ɲi a ma kunnafɛnw yɛrɛ k'a fɔ o ka muso ka ko n'a ye hmm. kunnafɛn yɛrɛ ko ale yɛrɛ de ye muso in ɲɛ minɛ a la hmm. a ekɔlidenlama ale y'a ye a dolo ka ɲi ale yɛrɛ de y'a ale yɛrɛ de y'a ɲɛ minɛ a la hmm. donc ko a muso de don ne ko i muso de don komi i b'a fɛ ka kɛ fugari ye n'o tɛ jinɛmuso caman bɛ yen kunnafɛnw musomanw bɛ yen o wa nin to mɔgɔw bolo ya a tora mɔgɔw bolo donc o la ni mɔgɔ minnu mago b'a la ni min sera i fɛ o tɔgɔ sɛbɛn i ka kuma gindo fɛ gindo bɛ kuma a tigi fɛ ni ala sɔnna don dɔ la gindo yɛrɛ bɛ n'i soko komi kɔrɔlen an y'a kɛ cogoya min na terre à terre a bɛ kɛ ɲɔgɔnye ɲɔgɔnye a don kama a diyara mɔgɔ caman na dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen san bi naani dɔw ma furu olu nana yan nɔ an y'a sɔrɔ kunnafɛn wɔɔrɔ bɛ o muso nɔfɛ mais ala ni an ka wulikajɔ o o muso in a furula a b'a cɛla la sisan fo kunnafɛn dɔ ka kunnafɛn de wa ou bien nin b'a fɔ k'u ka suya wulila yan nɔ fo u ye dɔ fɔ jonkoloni ma ko ale tɛ jigin anw na dɛ ko jonkoloni min ye arajo so jɔ ka an dɔnnibaaw wele dɛ ko ale bɛ jigin jonkoloni de la o bɛɛ kɛra a ka nin kɛnɛ in kan ni mɔgɔ min ko ko a ka yan kɛnɛ ye nkalon ye quoi ne bɛ ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ a tigilamɔgɔ la quoi a bɛ i n'a fɔ sisan an kun tɛmɛna don dɔ la an balimacɛ dɔ taara ka taa e yaya lajɛ fo i ka si yɔrɔ la ka tila ka don antɛni na k'a fɔ ko yaya ko i n'i ka karamɔgɔ ninnu a bɛɛ bɛ nkalon kan a don a ma bɔ ne kɔnɔ dɛ a ko ale yɛrɛ taara yaya fɛ yen ko yaya yɛrɛ si yɔrɔ yɛrɛ tɛ se ka lajɛ yɛrɛ ko an bɛ k'a fɔ ko an bɛ se ko la ko yaya bɛ mun de kan ko yaya bɛ moto de kan yaya ne hakili la i ka bi mobili bɛ yen dɛ
non i ka mobili bilama bɛ yen dɛ an balimakɛ n'a tulo bɛ kuma in na a don ne donna a ka turabu la k'a bara ci o don fɛnɛ donc ko bɛɛ tɛ nkalon ye wa ko bɛɛ fɛnɛ tɛ tiɲɛ f'an ka sɔn o de ma komi e y'a fɔ cogo min na ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de kɔrɔfɔ in bɛ faamuya yaya an ka tɛmɛ ɲininkalikɛla dɔ ye ɲininkali kɛ karamɔgɔw fo est ce que an tɛ kɛnɛma mɔgɔ dɔ ladon ni ala sɔnna karamɔgɔw bɛ fo bura i tilara dɔ in na nɔ ka da an balimacɛ baaraw n'a cogoya kan o de kama sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ u ye ee ni ala sɔnna inshallah an bɛna nɛgɛjuru la ka maa dama dama ta ni ka sɔrɔ ka walawalaliw kɛ o de b'a yira an na k'a fɔ ko sini eh, an ka musokɔrɔba min bɛ pɔnze ale y'an sama an y'a fɔ n ko ni an balakaw bɛ dɔɔnin kɛ kaban o ye belebele an balaka fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ jateminɛ kɛ ale y'an sama siritigɛlan na siritigɛlan in eh, an yɛrɛ tɛ se k'an da don a bɛɛ la k'a ɲɛfɔ ɔ nka tiɲɛ don eh, bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don hali a ka kuma arajo la fɛn min an fa ye o ma sɔn a ka kuma arajo la o de kama a ye furu labato a ma sɔn ka kuma arajo la sanga ni waati ale de bɛ siritigɛlan ta ka na d'a ma kan k'a di malidenw ma o de kama bi fana a nana ni siritigɛlan ni dawula dɔ ye n'i y'a k'i i kan n'a ka d'i ye i bɛ se k'a tu a siritigɛlan in i b'a dɔ kɛ i ka muni tulu la ni ka a mun dawula b'a la a bɛ siritigɛ a bɛ dabali cɛ ka bɔ i fari la nka ɔ n'a fɔra ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la dɛ dasi ba kelen de don dasi ba kelen de don a ba kelen in fana na a y'a yira an na maa min mana kariti ta c'est comme e mana ba kelen di kariti kelen de bɛ d'a kan ka segin i ma an balima caman ye weleli kɛ caman y'a kanu k'a fɔ ko degun b'u kan mhm. degun b'u kan mhm. balo ko la jumɛn ko la balo du balo ee eh, yaya ɔtɔ dɔ de nana ne ka sɛbɛnden ko kuma f'i ye wa ayi ah, n ko i y'a fɔ cogo min na sisan ayi i jɔ bani n sɔnna i ka turabu ko ye sisan de sisan wala n dara la ni mɔgɔ min ko a bɛ taa i ka sɛbɛnden lu ye a tɛ di ten ayi baloko sira kan yiri yɛrɛ de don dɛ fɛn wɛrɛ tɛ yiri n karamɔgɔ ye n kalan min na ni ne y'o baara ni a fisara gindo ma ne yɛrɛ y'o den mugan ani duuru dilan bi mhm. n jɔnna a la n y'a to yen so in ka sɔrɔ ka na eh. kana siga fiyewu bura den joli de don wala an y'a dilan ko a sɛbɛnden yɛrɛ an y'a dilan ka bila so kɔnɔ yen n jɔnna a la sabu e ka jama ka ca donc o la sisan ne bɛ se ka layidu min di i ma i bɛ sabali ka garibu i muɲu n ye dɔɔni n bɛ se ka den bi wolonwula dafa cogo min na ya a bɛ na di ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a sɔrɔ ala sɔnna ka i ka baloko garanti ta ayi dɔ bɛ ban i bɛ dɔ sɔrɔ dɔ bɛ ban i bɛ dɔ sɔrɔ ni e dɛsɛra san min na walima kalo min na mɔgɔ wɛrɛ bɛna dɔ d'i ma yiri de don dɛ tu t'a la taa t'a la yiri dilanlen bɛ an bolo yen n t'a dɔn i da kun bɛ s'a ma mɛ e ka turabu masaya a dara kɛnɛ kan bi awɔ n'o bɔra yen yaya mɔgɔ naani ta n ye minnu dɛsɛra ka sinɔgɔ kunkolodimi bolo walima kɔnɔdimi bolo walima ɲidimi bolo dimi o dimi ni minnu dɛsɛra ka sinɔgɔ o bolo n'a bɛ ka i lamɛn n'a bɛ kasi la a ka soju la sisan dɛ olu tigilamɔgɔw ka don ne ka dimi ta ka b'u kan ni ala ka diɲɛ ye sa ɛ ala est-ce que i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu u ka don u ka don sisan sisan minnu dɛsɛlen don an bɛ n'a ɲini eh, mɔgɔw fɛ mhm. bɛɛ kana don nin kɛnɛ kan sisan mhm. an mago bɛ mɔgɔw de la mhm. mɔgɔ minnu dɛsɛlen don ka sinɔgɔ degun dɔw bolo n'o de ye kunkolodimi ɲidimi kɔnɔdimi a mana kɛ dimi kɔdimi disidimi o n'a ta bɛɛ sindimi an ma dimi bɔ dimi la quoi min dɛsɛlen don n'a bɛ ka an lamɛn a b'a fɔ e ala ninnu tɛna se ne ma dɛ an kan bɛ olu de ma a tɔɔrɔ bɛ maa min a tɔɔrɔ bɛ minnu kan cɛ fara muso kan o ka don an bɛna mɔgɔ naani de demander mɛ n b'a dɔn a bɛ caya n'a ye hmm? ayi n dalen b'o la o ye an bɛna nin baara min kɛ ni an ye musow lajigin ka to dɔgɔtɔrɔso la ni ala ka diɲɛ ye garibukɛ bɛna o de ko o dɔnko de lamaga wa ni mɔgɔ min mago b'a la ko i ka filɛli ka kɛ su in na bɛɛ ko e ka i ka adresse complet sɔrɔ an bɛ jigin i kan yaya ta gindo bɛ yan n bɛ si yan su in na ne bɛ taga sini fo fo 14 heures comme ça ka bɔ yan ka taga n bara n bɛ kɛ ten de wa o tɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ min na i ta ye nin ye i ta ye nin ye gindo bɛ yan wa yaya n balolen bɛ yan siga foyi t'a la a banna adamaden nakun de ye i ka mɔgɔ dɔ mago dilan k'i yɛrɛ mago dilan an nakun y'o de tiɲɛ n'o tɛ anw nakun de k'a fɔ ko an sogo tɛna dun bɛɛ bɛ bɛɛ jufɔlama bɛ sa tiɲɛ yanni saya turu ka se a ma an ka ko dɔ dilan sa jitimu bala bɛ ka ko fɔ a ma ko fɔ gansanw a ye ko dɔ de kɛ o a ye dɔ kɛ ye mɔgɔw ka don an b'a saba kan ni ala sɔnna a ye dɔ kɛ awɔ a y'a dɔ kɛ mais e yɛrɛ ye dɔ kɛ o ah, n ye dɔɔni kɛ sa e taara sisan ka taa ko dɔ ɲagami ka na ni mɔgɔ minnu tɛ yaaya dɔn n'i bɛ fɛ ka yaaya dɔn i bɛ tɛmɛ gindo ka sira kan o la e na yaaya dɔn a diyara n ye ee maa kelen bɛ da la alo alo nba a ni su jibi tirera tirera ok kibaruya jumɛn bɛ yen kunnafɛn ayiwa a faamuna ayi a bɛna a tɔgɔ sɛbɛn yaaya fɛ n b'a n bɛ wulu su a la de o a bɛ taa o an mago bɛ dimibaatɔw de la n'o tɛ kunnafɛn kɔni kunnafɛn ye gindo ye a tɛ ko a la sa ala de y'o kɛ an ye o dimibaatɔw ka don an ka dimi fiyɛ yaaya a ka tɔgɔ sɛbɛn i fɛ alo somɔgɔw nba nba ahan kasimu male ɔ dimi b'i kan wa ayi farikolo dimi sisan ni lɛri comme ça farikolo dimi n'a fɔ ɲidimi kunkolodimi kɔnɔdimi walima o n'a ɲɔgɔnnaw wala an mago bɛ olu tigila mɔgɔ dɔw de la aw ta ye n'a ka d'a ye a bɛ a bɛ yaaya ta dɔrɔn an b'a an b'aw ta ni min mago b'a la k'a réglé su in na an b'a réglé su in na ni maa min mago b'a la sini sɔgɔma an b'a kɛ.
alo nba a ni su baasi tɛ yen a faamuna. ayi n'a bɛ ka farikolo bɛ ka dimi a bɛ réglé o. a faamuna nba. ayiwa ɛɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye. a ma faamuya o a faamuna.
ok. ɛɛ auditeur y'a faamu a faamuna komi bɛɛ ni i kunkan doni de don. siga t'a la.
ɔ fiɲɛ mana ci bɛɛ bolo b'i kun minɛn na. siga foyi t'o la.
nɛgɛjuru sira t'i sɔrɔ a dɔw bɛ kalo kɛ u b'a gɛn ka dɛsɛ u t'a sɔrɔ. walayi. donc n'u y'a sɔrɔ don kelen min na hmm. f'u k'u fɛla fɔ mais nin waatinin na an mago tun bɛ maa fila maa saba ɲɔgɔnna na dimi bɛ maa min kan c'est-à-dire k'a yira diɲɛ na dɔrɔn k'a fɔ ko dɔnniya bɛ yen maa bɛ furakɛ nɛgɛjuru sira fɛ ka dimi ta ka bɔ i kan gindo tun bɛna o de wajibi o de kɛ sisan k'a yira diɲɛ la k'a bɛ se ka kɛ maa min bɛ yen n'i kɔ bɛ k'i dimi walima i ɲin bɛ k'i dimi walima dimi b'i fari yɔrɔ dɔ la k'i k'a fɔ joona joona ni ala sɔnna a bɛ se ka ta ka b'i kan cogoya min na bi su in na alo hali a tɛgɛ tɛ nɛgɛjuru bila
alo n ba i kan kɔnɔna
a ka ji t'a kɛrɛfɛ ye sisan sisan a ka ji t'a kɛrɛfɛ ye a ka dɔ min sisan a bɛ jigin
ayiwa
n'a ye ji sɔrɔ ka a ka dɔ min sisan sisan a bɛ jigin sisan sisan a ka kuma
alo alo awɔ i bɛ to lamɛnni na. ayi ale de don ni ale de don a bɛ kuma o yaya. ale de don ale de don.
ɔ n'a ye ji b'a bolo a k'a min dɔrɔn baara banna o. ɔ a bɛ cogo di. n'i ye ji min ka ban a bɛ cogo di. aa kuma bɛ yen de o o ji tɔ o garidi i fɛ to ka kɛ i ka minjiw la a bɛ ban pepewu yaya kuma in ye nin de voilà ala ka ɲɛ ka d'an ma an tɛmɛtɔ don an tɛ nin tigi yɔrɔ dɔn dɛ yaya voilà alo
alo

Mm-hmm. baasi tɛ alihamudulila ne tɛ k'a mɛn kosɛbɛ yan dɛ kibaruya jumɛn bɛ yen kuru dɔ de bɛ e kɔ la
dimi de b'a la wa
dimi ba t'a la ni dimi b'a la an mago bɛ dimi de wulili la sisan ayiwa komi ale ko dimi t'a la Voilà. parce que an bɛ tɛmɛ o la Ahan, kuma ye o ala sɔnna kuru in an bɛ dugawu de kɛ ala ka a ban pewu wa ayi kuru bɛ ban o n'a nana i fɛ yan nɔ kuru bɛ ban o. an bɛ solution ɲini o la o. inshallah awɔ ok an b'i fo kosɛbɛ ha

e y'a sɔrɔ bi kɔni o ayiwa ayiwa a faamuna i y'a sɔrɔ bi kɔni ni ala sɔnna a bɛ bɛn ayiwa a ko filɛ nin ye saregino an bɛ maa kelen ta hali bilen nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la alo bisimila nba ayiwa a diyara n ye kunun kɛ a bɛ fɛ alihamdulila yaya n bugɔra Zimbabwe ɲɛna a tɛ ci samabɔ bilen ni Ala sɔnna amiina yarabi Ala ka ɲɛ ka d'an ma amina amina amina nin bɛ bɛn wa o la sisan fɛnɛ i ka mɔgɔ tataw ta i k'o ta min bɛ don o ta ale ne tiɲɛ

a i man kɛnɛ n m'a faamuya mun bana de b'i la ɔ i lajɔlen don aa
oui bon ni ale i bɛ ka jɔrɔ ni mun de ye sisan i bɛ ka jɔrɔ ni fɛn jumɛn de ye ni i lajɔlen i bɛ ka jɔrɔ ni mun de ye ɔ farikolo de ti ka kɛnɛya an bɛ yiri d'i ma ni ala sɔnna sini i b'o ta lamɛn to lamɛnni la n bɛ n bɛ yanni an ka jigin fɛn o fɛn ye i ɲɔgɔnna dɔ ye an bɛ yiri di aw ma hmm, i kɔni de ye demande kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ i ɲɔgɔnna kɛmɛ ni kɔ bɛ ka an lamɛn olu ma donyɔrɔ sɔrɔ donc o la e kosɔn an bɛ fayida di i ɲɔgɔnna caman ba ma yaya a tɛ kɛ ten de wa a bɛ kɛ ten de voilà ni ala sɔnna ni u ka yiri yanni u ka sinɔgɔ an k'a ɲɛfɔ bisimila
ee yaya nin n'a ɲɔgɔnna muso o muso lajɔlen don ko degun bɛ e kan n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ n'u ko ko i ka kɔgɔ bila i jija i ka kɔgɔ bila fɔlɔ o ye i ni dɔgɔtɔrɔw cɛla de ko ye quoi mais ni tension de yɛlɛlen don yaya mm. u ka jila kɔkun ɲini a gɔkun jila gɔkun kuru naani mm. yari musow de don a ma se kuma caman ma n'u ye jila gɔkun kuru naani ɲini mm-hmm. an b'a fɔ yiri dɔ ma ko balan balan ni dɔw ko ko suruku ɲɛɲɛ mm-hmm. yaya u b'o fana kuru naani ɲini mm-hmm. alajɔn mm. o bɛ kuru kelen ɲini o la denba sinji mm-hmm. o bɛ kuru kelen ɲini o la yaya u bɛ u ko nin na k'u min nin na a mili tɛ foyi tiɲɛ kɔnɔbara ye yaya muso o muso lajɔlen don ni a ye nin kɛ dɔgɔkun kelen a bɛ i n'a fɔ de ko a kɔnɔma tɛ kuwa farikolo ka lafiya bolo a kɔni kɔnɔbara kɔni dulonlen bɛ k'a ɲɛfɛ i n'a fɔ komi yaya kɔnɔbara mɛ mm-hmm. dimi tɛ y'a la.
bisimila eh, ne de bɛ se ka nin fɔ ko ni tɔw ye nin fɔ u da bɛ fara mɛ gindo b'a fɔ mm, mm. est ce que a bɛ faamuya o ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nin ta muso o muso tulo bɛ anw kan na n'i lajɔlen don ala ni an balimamuso ka degun kosɔn dɛ an ye nin di k'a daminɛ yan fo kotoko mm, n'u y'a kɛ ala ka sababu ɲuman se u ma mɛ u kana ɲinɛ an kɔ u ka dugawu k'an ye u y'a sababu sɔrɔ jɔnkolonin keyita ka arajoso de la joni ka nifo la yahaya samake di bakɔnɔba mhm. wala baara ɲɛna an bɛ tɛmɛ an ka taa ɲɛfɛ
eh, hali bele ee eh, gindo mhm. a ka d'an ye maa minnu bɛ yen mhm. ni u ka du kɔnɔ bɛn de tɛ fiye fiye fiyewu ayiwa i ka fayida dɔ d'olu ma e ko fayida de ka di u ma tari i m'a fɔ tan de n ko ten de ya n b'a fayida di u ma sɛbɛn n bɛ dɔ dɔn a la o ya ne b'a di karamɔgɔ tɔw k'a ta ni u y'a kɛ u bɛ ala jɔyɔrɔ ye taa ni ka segin t'a la yiri de don yiri de don Eh, ya lɛnkɛ bɛ yen sa lɛnkɛ lɛnkɛ lɛnkɛ eh, ya u ka lɛnkɛ ɲini a ladon alamusa donya fɛ n'u u nana n'a ye u bɛna mun de kɛ u k'u jija ka tinɛni ɲini ba la tinɛni jɛgɛ tinɛni min bɛ ka ko fɔ ko ni tinɛni ye min ye fɔ bama ɲɛkili ko la ko a dɔnbaga jɔnjɔn y'a fɔ olu bɛ taama ni gurupu de gurupu de ye bɛn dan ye o ta ye ya tu siyɛni o b'o ni nin yiri fɛn saba de don u k'a foroki dɔrɔn k'a laja a jara dɔrɔn u k'a susu ka mugu bɔ u k'a kɛ u ka dumuni na n'u ma bɛn fiyewu ne tɛ arajolakuma kɛ fiyewu han ye ya ne ye kile kile segin de kɛ ka nin dalilu ɲini a ka jamana in na i y'a dɔn ne mɛnna a ka jamana in kɔnɔ ye ne ye kile segin de kɛ ka nin dalilu ɲini ye muso min bɛ den sɔrɔ n'a bɛɛ bɛ kɛ cɛmani ye a bɛ yɛlɛma ni yiri de ye ni muso min bɛ den sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ musoman ye a bɛ yɛlɛma ni yiri de ye i y'a ye yiri ka ɲi yiri ka ɲi dɛ a dɔnbaliya de bɛ anw na n'o tɛ n'a dɔnna kuma ka ɲi u ka nin kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ya n'u ye nin kɛ u bɛ bɛn de bɛn dan a o o siga de ma kɛ fiyewu fiyewu bon ni muso fila de b'i bolo sisan ni muso fila ninnu n'u tɛ ka ji kɛ ɲɛgɛn- ɲɔgɔn tɛgɛ ya ye tu t'a la taa t'a la e k'i jija ka muso ninnu nɛgɛ nɛgɛ n'i y'o nɛgɛ nɛgɛ i bɛna mun kɛ u numan sin a fɔ ko muso tɔ kelen k'a numan sin ko ka d'i ma n'a ko ko kɔkɛ i bɛ mun kɛ i b'a fɔ e de mago b'a la a tɛna o ko ka d'i ma wa taa muso dɔ in fɛnɛ fɛ i k'o fɛnɛ demande o fɛnɛ k'a d'i ma muso fɔlɔ in ka numan sin min kora dɛ o ji e ka t'o di muso filanan ma a k'o min filanan in ye sin koli min kɛ n'o ye numan sin ye e ka n'o fɛnɛ di i ka muso fɔlɔ ma a k'o min ya n'i ye nin ɲɔgɔnna kɛ siɲɛ naani ninnu bɛ si ɲɔgɔn fɛ de so kelen kɔnɔ dumunikɛ dama tɛ dɛ o bɛ ni e tɛ yen dɔrɔn o bɛ taa si ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yen de est ce que ya n filɛ ka nin ma kɔrɔbɔ quoi nin kɛli de ka gɛlɛn n'a jaabili ye quoi ni mɔgɔ min den kɛlen bɛ ka kɛɲɛ kɛ e ye muso ye komi an balimamuso dɔ delila k'a fɔ e ye muso ye i den murutilen don pewu pewu pewu a tɛ ka i ka kumakan mɛn fiyewu k'a sɔrɔ e dun de y'a wolo i y'a ye ko caman t'o la o fatiya sɛbɛn siɲɛ wolonwula dama i jija e k'i sin fila bɛɛ ko siɲɛ wolonwula ka tila ka dɔ kɛ seliji talan ye n'i donna so kɔnɔ ne hakili la mɔgɔw b'a faamuya n'i donna so kɔnɔ i bɛ seliji ta so kɔnɔ seliji ta ka tila k'a ɲini ala fɛ den ninnu donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na dɛ mhm. hali bi o den kelen ka ko to n ta la sabu ne ye ko to a fa ta la bisimila ya n'i ye nin di den o den ma mhm. a ka kɛ nɔnɔ na k'a min walima a ka kɛ tobili fɛn kɔnɔ k'a dun mhm. n'i y'a kɛ ko wolonwula kɛ sabu mɔgɔ bɛ ɲinɛ denw wolodonw de kɔ quoi n'i y'a wolodon dɔn ka ban i b'a di o don kelen de a b'a ban Hmm. mais wolodon dɔnnen tɛ kama dɛ hmm. i bɛ nin di denw ma de ka taa se tile wolonwula n'i ko ko i den ma a ka ko to a b'a to n'i ko a k'a kɛ a b'a kɛ hmm. sabu karamɔgɔw y'an kalan min na ko ni denw tɛ bɛn ko i k'i jija ni muso ye den o den wolo ko i ka to ka sin kelen de d'u ma gale la o tɛ wa ɔ ni min wololen bannen de don dun wa yaya min b'a to a bɛ segin o de fɔli ye nin ye nin tabali nin tabali kelen kan i ka mɔgɔ delila ka demande nin na mɔgɔw bɛ i demande nin na ka caya filɛ dɛ mɔgɔ minnu mago b'a la n'i y'a n'u y'a kɛ nin cogoya la u bɛ ala jɔyɔrɔ ye siga fan si t'o la ɔ ni min ko ko a tɛmɛna a kan a tɛna y'a fɛ ka na sɔn ta n'o tɛ gine kɔni y'a fɔ wa n dalen b'a la komi n'a fɔ komi n tɛgɛci quoi mm. ya nin ye don ya nin y'an ka dɔnfɛn de hmm? a bɛ n'a fɔ sisan an bɛ dimi wuli ka bɔ adamadenw na hali n'i bɛ koto ko yari an balimacɛ donna sisan ka a a tiɲɛtigiya k'a sɔrɔ n t'a dɔn hmm, hmm. a bɛ nin cogoya de la dɔnni ye fɛn dɔ i yɛrɛ ka kuma n t'a dɔn o ye tiɲɛ mɛ a tɛ mɔgɔ tɔw la walahi i ma tiɲɛ fɔ wa ya i ka karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a bɛɛ cɛbakɔrɔ ayi o kɔni o siga ka bɔ i la dɛ e m'a ye fo e yɛrɛ kɛra laturumasa ye eh. ɛ fo n bɛ n bɔra ka fɛn min to gindo la fo i bɛna o baara ci kɛnɛ kan jalaki la ah. yaya i bɛ woro sara nin kelen nin na dɛ aa an ka tɛmɛ yaya ni ala sɔnna ayiwa eh, alo nba n sen

senkuru de bɛ ka dimi yan ne fa ala kama i bolo d'a kan n'a ma ɲɛnabɔ kana n sutura fiyewu yɛrɛ de an bɛ yaya ka arajo an bɛ yaya ka jɛmukan de kɛnɛ kan yan kɛnɛkan jalaki terre à terre kɛnɛ an b'o de la yan a kɛ dɔrɔn a kɛra waaleykum salaam somɔgɔw don nba i bolo bolonkɔni dimi bolonkɔni de don wa bolokana de don nin lɛri comme ça dimi b'a la ahan muso b'i bolo wa a bɛ muso b'i bolo sisan wa ou bien a taara de ɔ ni i bɛ i bɛ tila ka yaya ka adrɛsi ta ni i muso nana don min na n bɛ fura bɔ i muso la ka i bolo furakɛ he aa yaya yaya ko ya e ko lamaga koyi aa ne e ka adrɛsi ta yaya fɛ dɔrɔn. n ko ne bɛ fura de bɔ i muso la ka i yɛrɛ de furakɛ hali an kana ɲɔgɔn ye yɛrɛ yaya wele dɔrɔn weleli yɛrɛ dɔrɔn na an b'a a baara bɛɛ f'i ye i b'a kɛ a kɛcogo la i b'a jaabi sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka don antɛni na i b'a fɔ yaya ko ja i ka karamɔgɔ ninnu ye suba de ko n kun ma o de dɔn a kɛ ten marahaba ɛ eh, fura bɛ bɔ mɔgɔ min na n'o ma sɔrɔ i y'a dɔn a bɛ gɛlɛya de yaya tiɲɛ a kulo filɛ nin mhm.
an bɛ k'i kɔnɔ i bɛ sanu ɲini de la sira i bɛ visa ɲini de la ɔ yaya e ko ko an k'a kɛ di sisan ayiwa ee a ko kɔni filɛ nin ye
k'a bɛ e ko an k'a kɛ cogo di an k'ale yɛrɛ ɲininka sisan kɔni a taara ɔ e ko ko an k'a kɛ cogo di k'i dɛmɛ dɛmɛ cogo jumɛn na i bɛ se ala tɔgɔ la wa n'i ko ko an k'i dɛmɛ ni ala ye o ye ala tɔgɔ de bɛ taa wolo i bɛ se zikiru la wa

Ayiwa an taara an nana ayiwa an karamɔgɔba dɔ bɛ nɛgɛ juru la ayiwa an b'ale ta a ban kɔsɔ kana kuma so kɔnɔ ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ fila sanga bi saba ni sanga kɔnɔntɔn ni ka sɔrɔ ka sonsoroni kɛ ayiwa min nana gindo ka bolo kan o ye fanga dɔgɔya a donna ni kɔrɔniya o mɔgɔ ka hakɛ to sawaji dɔgɔya o n tɛ mɛn o n bɛ mɛn o yaya ka kabako yɛrɛ yɛrɛ lamaga yiri in b'o o kɛ yaya ne y'a f'i ye cogo min ko musow de b'a demande de anw fɛ ne fɛ yen musow de b'a san ka di u cɛw ma walasa su wasa N'i y'a mɛn ko cɛ wasara muso fana bɛ wasa ni cɛ ka wasa tɛ cɛ yɔrɔ dɔrɔn muso fana tɛ wasa donc la n'u ye nin yiri sɔrɔ yaya a baara ma gɛlɛn a mugan dɔrɔn i ka ji min wa a kana bila mɔgɔw kunkolo la ko furakisɛ b'a la ya an y'o kuma fɔ k'o bɔ a la furakisɛ ko t'a la yiri yɛrɛ gɛrɛ gɛrɛ de don wa i b'a mugan cogo min na a ka di a mugantɔ yɛrɛ ka di adamaden dabara la wa a bɛ baara kɛ i n'a fɔ kɔmi kabako ya n'u ye nin kɛ n dalen b'a la u bɛ ala jɔyɔrɔ ye wa kuma dɔ la yɛrɛ a bɛ denkisɛ yɛrɛ caya cɛ golo la sabu o bɛ o bɛ ale la quoi donc yanni an ka détail k'a caya mɔgɔw k'a ta bani n'u y'a ta min de don u bɛn'a ye o ɔ n'u ye o ye dun an o bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye yan o bɔlen kɔfɛ yiri filanan o ye kunkolodimi bana ye ayi kunkolodimi kɔni diɲɛlatigɛ kɔnɔ kunkolodimi kunkolodimi b'i la n'i ye ne ka nin wusulan in don tasuma na k'a sisi sama baara banna min tɛ se k'a sisi sama e k'a bila a kɛrɛfɛ bani ni a sisi yɛlɛla a kan n'a kɔni ɲɔnna k'a sɔrɔ sisi in bɛ yen ka ban a b'a yɛrɛ sɔrɔ ɔ kuma dɔ la mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ni tasuma ma kɛ min kɛrɛfɛ don ni tasuma ma kɛ min kɛrɛfɛ a kɛ ji la dɔrɔn a kɛ ji la i k'a kusukusu i k'a tigilamɔgɔ kunkolo ko n'a ye walima a dalen i ka dɔ seri seri a kan a bɛ wuli k'a yɛrɛ sɔrɔ hmm. y'a nin kunkolodimi fura an ye nin dilali daminɛ a bɛ ɲini ka san mugan bɔ sa hmm, hmm. n'i y'a sɔrɔ fɛn kolon don y'a kun b'a sɔrɔ a bilala o kɔrɔfɔ in bɛ faamuya o don ni cɛ o min y'a sɔrɔ muso min y'a sɔrɔ y'a ye nin mɔgɔ si tɛ nin ta k'a fɔ ko gindo ye nkalon tigɛ wa mɔgɔ si tɛ nin ta ko a bɛ segin na f'i ma ko y'a ye jaja aw ye mɔgɔ tɔrɔnpela nkalon a tɛ se k'o fɔ a nafa ka bon o ma quoi donc o la o de bɛ an bolo su in na ni ala sɔnna layidu minnu taara y'a ye e k'i janto a la gindo k'a janto a la y'a ni ala sɔnna samedi wɛrɛ i bɛ dɔw sɔrɔ n'o ye samara juru ka sira ye ani bɔgabin bana in ka sira ye ninnu dɔw kɔni bɛ sɔrɔ ni ala sɔnna ɔ n'o don fana sera ni eh, tile mugan ni fila min bɛ na mhm. n'o ye 22 décembre ye mhm. o yanni o ka se an bɛna layidu min ta a don an b'a kɛrɛnkɛrɛn kɛnɛ kan yan k'a bara ci mhm. yɛ ni mɔgɔ min mago bɛ bolimafɛn na a don dɛ u k'u labɛn n'a ye sisan ye wamani yatakila min fɔ nin ye yɛ wamani yatakila sɛbɛnden bɛ bɔ anw fɛ an b'a di mɔgɔw ma ya i b'a sɛbɛnden dulon i ka wurudikɛyɔrɔ la karamɔgɔ min tɛ k'a ka nasɔngɔ sɔrɔ dɛ a ka na a k'a ta diɲɛlatigɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko i tɛ ka fɛn sɔrɔ n'i y'a ta i bɛ fɛn sɔrɔ mais wurudi b'a la dɛ o b'a la siga t'a la ayi wurudi b'a la dɛ n tɛ maa nɛgɛn o kelen ni na sa ne yɛrɛ b'a wurudi kɛ kɔrɔfɔ de fili kɔrɔ o ye mhm. y'a nin ala tɔgɔ bɛ di ne ma don min na ne kun bɛ jɔrɔ ni n ka nasɔngɔ ye
ayi n kun t'a sɔrɔ yɛrɛ n'a ka a fɔ n kun y'a ye kabako don ne delila e ma e ma eh, jinimere feere de kɛ dugu in na yan wa mhm, n ko y'a ye ne delila ka dɔrɔmɛ duuru kɛ n ka surafana ni n ka tilelafana ye bamakɔ yan mhm. ka mangoroden fila san a dɔw kama n ye ɲininkali kɛ u ko mangoro ye dɔrɔmɛ mangoroden fila dɔrɔmɛ duuru ne y'a san n ye kelen kɛ n ka tilelafana ye ka kelen kɛ surafana ye bamakɔ sigi la yan
donc o la ala tɔgɔ min ye gindo bɔ bolo la ne bɛna o de di diɲɛ mɔgɔw ma n'i y'a ta i bɛ ala jɔyɔrɔ ye ne ye nin di muso dɔ ma a bɛ baara kɛ tubabuw de fɛ san mugan a yɛrɛ ka fɔ la tubabukɛ ma deli ka kado d'ale ma fiyewu mm. mais ne ye nin baara ka d'a ma don min na tile duuru a seginna ka na ale yɛrɛ min di ne ma y'a o bugulen don dɛ a ko tubabukɛ y'ale wele ka don so kɔnɔ ale yɛrɛ siranna ko ni tubabukɛ bɛna bin ale kan ko tubabukɛ ko ko i ye baara dɔ kɛ dɛ ko i y'ala deli dɔ kɛ a b'i n'a fɔ o tubabukɛ o tubabukɛ fana ye tubabumasa dɔ ye a ko i y'ala deli kɛ tile fila na dɛ a ko awɔ a ko i ka ala deli dugawu jaabira a filɛ dɛ
yɛ a ye wari bugulen de ta ka d'a ma muso ko k'ale tɛ se ka kɛ fitiriwale ye ne ma muso yɛrɛ na bugulen di ne ma alihamudulila yɛ ne yɛrɛ ye moto kile sɔrɔ nin na mɔgɔw de ye vila kile sɔrɔ nin na ne ka nin ala tɔgɔ in na donc ni mɔgɔ min mago b'a la yɛ n tɛ se ka tɛmɛ den kɛmɛ kan dɛ kabini kelen n t'i denkɛ dɛ o ye minnu bɛ se ka wurudi kɛ han kɔrɔfɔ filɛ diyara n ye an badenw an b'a fɔ aw ɲɛna sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna inshallah le 22 septembre a labɛnw olu bɛ senna siga foyi tɛ a la karamɔgɔ kelen o kelen bɛɛ bɛ ka labɛnw sabati walasa nin don kofɔlen eh, maaw na u sago sɔrɔ a kɔnɔ o de la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a ka yira aw la k'a fɔ an b'o kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ gindo a bɔra ka fɛn caman labila an ye su in na k'a yira le 22 septembre mɔgɔw b'a dafalen sɔrɔ nka su in na a nana ni fɛn minnu ye o ye cɛya fura ani kunkolodimi banbali kunkolodimi gɛlɛn kunkolodimi gɛlɛn bɛ maa min na a ka wusulan Ee yaa i filɛ ka ala tɔgɔ min kofɔ nin ni karamɔgɔ i y'a dɔn i dela k'a fɔ ko sɛbɛnden kelen ani wusulan kelen ko karamɔgɔ k'o ɲini ka na yɛ ne bɛna zigiru kɛ tile wolonwula ne yɛrɛ bɛna kaliwa don tile wolonwula ee moriw b'a dɔn ani ala tɔgɔ baarakɛlaw b'a dɔn wa azini fi nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajin amikin mm. ya moriw bɛ nin dɔn dɛ wa donc nin ala tɔgɔ ne b'a zigiru kɛ kile wolonwula an bɛna sɛbɛnden min dilan ala ka barika don a la kama ne b'a ne yɛrɛ de bɛna a kaliwa iriyada don kile wolonwula ya ni ne ma a kaliwa iriyada don ala kana foyi ɲa gindo yɛrɛ a diyara n ye ni ala sɔnna n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ni ala sɔnna sala karamɔgɔ sangare ale bɛ kɛnɛ